o ọra na eze na chi efoona na a gụghee ụzọ a gụghee ọnụ asị na tata bụ eke ọnwa jun 23 anyị si mmụọ niile na-emesi ihe ike bịa taa ọjị na taa bụ eke chukwu elu taa ọjị chukwu ana taa ọjị chukwu mmiri taa ọjị ana naijiria taa ọjị ana indonesia taa ọjị ana asia kọntinent taa ọjị ana south and north and central america bịanụ taanụ ọjị ana europe bịanụ were ọjị ee ana afrịka bịanụ ta ọjị ana ihiala lokal gọọmenti ebe anyị si asị m unu bịa were ọjị ụrasị ihiala bịa ta ọjị ụrasị ọkịja ta ọjị ogwugwu mbọsị ta ọjị atamiri uri eke bịa were ọjị ana ogboro isi ana bịa ta ọjị ana ụmụdara ta ọjị ana obodo awa bịa ta ọjị ana ndịezike ana mbarakpaka na ọkọhịa na ụmụduru ana amaduru ana ubahuekwem ana ụzọakwa ana niile ihiala ji dị ebe ndị chetara na ndị ji echetaga ana lilu ubuluisiuzọ mbọsị azịa ee isseke bịanụ were ọjị taa anyị achọbabụga ada akọ n'akpa nwa dibia onye nwanne ya mejọ gbaghara nwanne ya na izu ka mma na nne ji a sị na nwoke nụrụ ụbara nwaanyị ihe o ji nụ ụbara nwaanyị bụ ka ọ nweta ụbara nwa na ofu nwa na-agba ọgbana n'ikpo o jiri egbu a ji egbu onwe ya onye sị na ya na-eme adịghị ya mma a sisi gbuo ya ma na-ezi ya onye fụrụ anyị cheta ihe mere na ihe mere ya na mee ya ọzọ nsị ee a sị na oke amụ abụ uru na ọ bụrụ na oke amụ bụ uru na nwoke bu amụ ibi ejegwu na amụ nkata ngị na chukwu ngị na ana na tata bụ eke bịanụ taa ọjị na mmụọ tanị na mmadụ chi na agwụ anyị bịanụ were ọjị agụ m klement ma mesebe bịa taa ọjị a sị m agwụ gị bịa taa ọjị ana be anyị taa ọjị ana nna nna anyị a bịanụ were ọjị ndị gbara anyị ọgụ na mmụọ ndị na-agbụrụ anyị n'ifo si na mmiri taa ọjị nwoke mmiri taa ọjị nwaanyị mmiri taa ọjị chi mmiri taa ọjị chi ana taa ọjị chi enu taa ọjị anyị si na onye ọbụla na-afụ vidiyo na tata bụ eke ọ na-enene vidiyo ka ihe siri ike na ndụ ya dị mfe ise nwaanyị dị ime ji amụ n'udo ise nwoke na-achọ ego ya afụ ego ise adịghị ka ibe na-agụ akwa that's all. anyị si nke anyị na-eme obi sie ya ike onye na-agba mbọ gbasibe mbọ ike na chi jiri eji ya efo efo ee anyị wee sịkwa ka anyị wee bụrụ ndị nọ na mba onye ọbụla were nwayọ na-atacha nchacha na-atabi ire mụ bụ ifechukwu ikechukwu nwokere ka okorobịa mụ bụ eze obia mụ bụ eze dibia mụ bụ danfo draiva asị nke unu na-ene n'anya ka unu na-eneta ihe ọma anyị ejiri obodo nara obodo tata bụ eke bụ ọnwa jun 23 nwanne m ihe ejiri obodo nara obodo ọnwụ ike aji egbu gị na indonesia o ji egbu gị ji egbu onwe ya onye sị na ọ gị bụ ihe ndịrị dị ya ihe ndịrị dịrị ya iji eburu ego n'obodo awa jee dozie ebe nna gị mee ihe ego buru dike buru dimkpa

onye tiri m ego ka m tiri ya motosaịkụl bụ mechin m na-ere ntiri o tiri m ego ebunara m ya mechin n'udo ngị na chukwu ngị na dị ihe iji eri nke mmadụ ya bụghị nke m achị m ihe a ka ya mee m n'iro ka ọnwụ ike bụrụ nke m mana onye na-ene m anya wee sị na ọ mụ bụ ihe ndị dịrị anyị wee gbuchie ụzọ m si eri anyị si ana gbuchie ya onye si ka ya mebie kọntaktị anyị ji eri anyị si kọntaktị ya mebie ya onye na-ara nwunye mmadụ anyị si ana mebọọ ya onye na-eri ego mmadụ anyị si ifere mee ya onye na-agbara nwanne izu ọnwụ anyị si ọnwụ gbuo ya onye si na ihe nwanne ya na-eme adị ya mma anyị si isi kpuo ya nke na chukwu nke na na obodo okwe kwuru n'iyi ise ya gazie ya gazie nwa m Foto eji arịa. Aha.